Seo é an chéad cheist eile. Feiceann sé beagáinín níos casta. Ok, so arís, tá, táimid ag déanamh lúibín amháin ag an am, so táimid chun tosnú le sin. So sé fá A sin sé A. Sé fá móide ceathair sin móide fiche ceathair. Anois an chéad braicéad eile, chéad lúibín eile. Móide dó fá dó A, sin móide ceathair A, agus móide dó fá móide trí, sin móide sé. OK, so, suas anseo bhí na téarmaí go léir éagsúil, OK, so bhí x-anna anseo, y-anna ansin, x-anna anseo, uimhir nó tairseach ansin. Ach anseo, tá A's againn anseo agus tá A's againn ansin. Níl aon A's eile againn. But tá sé A móide ceathair A, so is féidir linn a rá go bhfuil deich A againn. Agus ag an am céanna, tá móide fiche ceathair agus móide sé againn, so is féidir linn a rá go hiomlán go bhfuil móide tríocha againn. So sin é ár bhfreagra. Ní féidir linn a rá. go bhfuil 40 A againn nó go bhfuil 40 de bharr gur téarmaí éagsúla iad so bheadh sé sin mícheart. Ok. Anois arís téarma amháin ag an am nó braicéad amháin ag an am. So cúig fá dó A sin deich A. Cúig fá dó sin deich. Cúig fá trí sin cúig déag. agus níl aon rud ag tarlú anseo, it's just lúide A, móide 4. So feicimid, tá 10 A againn anseo, lúide A, so 10 lúide ceann amháin, sin 9 A, 15 móide 4, sin móide 19. So is é sin ár freagra arís, is téarmaí éagsúla iad. Ok, an ceann seo, 5 fá X.

10 Y móide 2 Y sin 12 Y. Is é sin ár bhfreagra. Agus arís is téarmaí éagsúla iad go léir, so fágaimid mar sin iad. Ceist 22. 3 fá X, sin 3 X. Más, más fearr leat iad a scríobh anseo, nó is fearr leat iad a scríobh anseo, you know, tá sé go hiomlán suas chugat. Nuair a bhfuil siad chomh fada mar seo, is maith liom iad a scríobh faoi, um, an, an, an líne roimh ré, uaireanta. 3 fá 2 Y, sin móide sé Y. Móide trí fá móide a haon. sin Mode a Trí. Anois, Mode a Dó fá Dó X, sin Mode a Ceathair X. Mode a Dó fá Y, sin Dó Y. Mode a Dó fá Lúd a Trí, sin Lúd a Sé.

agus dealaigh an figiúr is lú ón cheann is mó so, trí ó sé is trí. So tá an freagra trí. Nó is féidir leat smaoineamh faoi, tá an teocht móide trí, téann sé síos sé, agus anois tá sé ag lúide trí. Ok, so sin é, we have 7 X móide 8 Y lúide trí, tá siad go léir éagsúil, so sin an méid gur féidir linn a dhéanamh. Tá siad go léir difriúil óna chéile, éagsúil nó difriúil ó chéile. So anois, fiche sé. Ceathair X. Ceathair fá Y, sin ceathair Y. Níl aon rud le déanamh anseo, just athscríobh é, lúide Y. Anseo, dó fá X. sin móide dó X, dó fá lúide Y, sin móide fá lúide is lúide, so lúide dó Y. So anois tá na lúibíní déanta againn ar dtús, so las coinnle ar roinnt seomraí dorcha, smaoinigí air sin, táimid ag déanamh na lúibíní ar dtús. Ansin then, 4X, móide X, móide dó X. So 4X, móide X, sin 5X, móide dó X, sin 7X. OK, so anois na Ys. Ceathair Y, lúide Y, lúide dó Y. So, ceathair Y, lúide Y, sin trí Y, lúide dó Y, sin just Y amháin. Nó is féidir leat rá, ceathair Y anseo, lúide trí Y, sin Y amháin. So, sin é ár bhfreagra. 7 X móide Y. Agus sin é an obair bhaile ón deireadh seachtaine.